Big welcome, uh, ladies and gentlemen, to this uh, panel discussion. Ndikulandireni mmamawa uno kuno ku Golden Peacock kumene tikukambirana za njira zina ndi zina zimene zingathandize kuti dziko lathu litukuke kuti tigonjetse umphawi. Monga mmene tikudziwira uh, dziko lathu la Malawi chaka chatha timakondwerera zaka 50 za ufulu mu dziko lino. Tsopano takhalanso ndi ubale wabwino ndi world bank kokwanira zaka 50 monena kuti mwezi wa mawa wa julayi tikhala tikukondwerera uh, zaka zimenezi mamawa uno tikhala tikukambirana zina ndi zina zofunikira zimene zingakhale kuti zitipangitsa kuti titukule dziko la malawi funso lalikulu kwambiri mamawa uno ndionena kuti tingachite chani kuti umphawi uthe mu dziko muno kwa zaka 50 ife mogwirizana ndi a bungwe la world bank takhala tikugwira ntchito limodzi kuonetsetsa kuti tigonjetse mavuto ena ndi ena amene amakhala kuti adakatipsinjabe ndiye mmamawa uno ndili ndi anzanga kutsogolo kuno ndiwalola kuti adzipange introduce okha ndine chimwemwe manyozo ndimagwira ntchito ku malawi human rights commission komanso ndine national coordinator wa world bank youth network dzina langa ndine maggie perry uh, ndine student ku swedish university of agricultural sciences ndopanga masters in rural development and natural resources management and i'm also chairing the african youth movement gender equality committee dzina langa ndi tendai banda ndine student wa masters development studies ku skulu ya ukachenjede ya chancellor college komanso ndine vice uh, national coordinator wa world bank youth network dzina langa ndi ashan kosam ah, ndimagwira ntchito ku national youth council as project associate ndinenso member wa world bank youth network malawi pa nkhani ya maphunziro ndili ndi degree from university of malawi chancellor college in philosophy and sociological development thank you ndiye mkati muno tili ndi anthuso amene tili nawo sitingathe kudzipanga introduce wina aliyense payekha payekha koma moni nonse zikomo zikomo ndiye tikhala tikuyankha ena mwa mafunso amene kunjako anthu angakhalenso kuti afuna kuti atipatse kuti tikhonza ku um, khala kuti sitinangodziwerengera tokha mkati muno koma even aliyense kumene ali mdziko lino la malawi akhonza kupanga nawo contribute nambala imene mukuyenera kutumizako um, mafunso anu ndi 0997 692 861 ngati mukufuna kuti mukhale gawo limodzi la zokambirana zino tsono poyankha mfunso lonena kuti tingatani kuti tithetse umphawi mu dziko muno nkofunika kuti tiyambe taunikira kaye kuti zina mwa zomwe takhala tikuvutika nazo kwa zaka zokwanira 50 ndi chiyani ndiye ndipereka ku manzere kwanga chimwemwe manyozo kuti ayambe kutigawira zina mwa zimene iye monga ngati wachinyamata mdziko lino la malawi waona kuti zimenezi nzofunikira kuti tiyambe taziwunikira kaye tisanapeze mayankho ake Uh, zikomo kwambiri francis uh, choyambirira ine maganizo anga ndimaona kuti nkhani yaikulu imene imavuta pamalawi pano ndi nkhani ya masomphenya in english we could simply put it as a, a shared uh,

tikhala tikuwunikira zimene wakamba chimwemwe mu kanthawi kosachedwa koma mwina timvenso kuchokera kwa mzathu zikomo kwambiri francis um, basically tikamaona mmalawi eti timanena kuti chuma chathu chili mu nthaka and tikaonetsetsa we see kuti malawi as a country we are agro based and when we look at it how much are we investing in our agriculture

So what are we really focusing on? We're just focusing on white collar jobs as youth. So it's something that is really lagging development behind. Thank you. amanena kuti um, ngati akukweza njinga uh, zathera pomwepo kwinako ndiwe woyenera kuongolera ndiye kunkhani ya women empowerment um, nkofunika kunena kuti achizimayinso tikakhala kuti taonetsetsa kuti tapereka mwayi kwa, kwa, kwa azimayiwa akakwerapo pamenepo akhale kuti njingayo ndithu ayenda nayo ndithu uh, timveko kuchokera kwa nzathu um, zikomo kwambiri francis um, ndimafuna ndinene kuti takhala kuchokera tikatengera chaka chatha mm. takhala tikukamba kwambiri za tingapange chani kuti uh, tithane ndi umphawi so uh, tikayang'ana zimene tili nazo ndikuona ngati kuti ndi chimene chinga- chingatipangitse kuti tipite patsogolo tikudziwa tili ndi um, for example vi- malawi vision 2020 we established that um, this, these are the areas that we have to work on in order to uh, actually achieve uh, sustainable economic growth but you see these are there but what is the action we have debated about this you know um,

titati tinyamuke tipite for pasani mapompa ku livingstonia beach you look at our roads munthu akayenda pamene popo kodi zidzamukopa kuti akathe kupitanso kumeneko in the morning i was watching tv there was um, an inda pamwe like a showcase at uh, the trade fair so even the person who was one of the organizers they were saying ah we are here we have brought um, all these exhibitions but we forgot to actually showcase our culture You see, we already know what we are supposed to do, but what are we doing to actually steer ourselves as you were saying njinga atakwerapo eti mm. njingayo tikudziwa kuti tikuyenekera kukafika uko mm. komano njingayo tikuyendetsa bwanji kuti tikafike kumene tikuyenekera kufikako mm. so ndikuona kuti ngati malawi nthawi ngati inoyo tikudziwa zimene tikuyenekera kuchita tili ndi zinthu zimene ti- ngodya zathu tikatengera malawi, Dev- Grow, uh, malawi growth and development strategy mm. tinalemba ngodya zimene tikuyenekera kuchita kuti tipite patsogolo mm. even uh, ndi zinthu mmene mwanenera ndi zinthu zoseketsa kuti muna tikhoza kupita ku ministry kwina kwake 'cause muna munthu ali ku ministry ya water you ask them about the water policy they don't even know how are you going to do action if you don't know about um, the policy mm. so uh, it also goes down to what my friends have already talked about Yeah. we are also poor because of our culture

nkhani za pa wireless zinkakhala zomvera akuluakulu okhaokha imati ikafika nthawi ya nkhani amati tasunthane tifuna timvere nkhani lero zikundionetsa kuti anyi- anyamata amasiku ano timatsatira ndithu moti some of the things zimene akuluakulu anazikhazikitsa timatha kuzifunsa kuti kodi pamenepo anaganiza bwanji timve kuchokera kwa wachinyamata wina a zikomo kwambiri uh, ineyo mukuyang'ana kwanga based on my analysis and observations um, i have identified four factors as the factors contributing to poverty mm. in this country uh, mwina kungonena mchichewa mmene anena anzathuwa kuti mwina amalawi ambiri akumvetsera ineyo mkuona kwanga ndikuona kuti pali zinthu folo zimene zikupangisa kuti dziko lino ngati amalawi tikhalebe mumphawi uh, chinthu choyamba chimene ndaona ndi uh, kufowoka kwa utsogoleri wathu mdziko muno mukudziwa kuti nkhani ya utsogoleri ndi nkhani yoti munthu ukakhala mtsogoleri umayenera kupanga zisankho kapena maganizo oyenerera komanso kupanga mobilize anthu amene akukutsatira ndi kuwapanga inspire kuti mupange achieve common goal as dziko komano mukapeza kuti mmalawi muno atsogoleri athu amasowa political will komanso analytical skills kuti apange identify situation imene tinayo ngati mmalawi muno mavuto amene tikukumana nawo ndi chani nangano political will kuti okay what can we do to achieve uh, that common goal Mukama- at the result mupeza kuti atsogoleri athu alisiyana akamapanga they take the needs of malawians for granted amapezeka akupanga mchi- maganizo kupanga ma decisions onena kuti mwina amalawi zikanakhala kuti tinapatsidwa ufulu wopangidwa consult kapena kuti zofuna zathu zinapatsidwa ulemu sizikanatani sizikanapangidwa ndikhoza kupereka chitsanzo pali maproject ambiri amene akuchitika mdziko muno kutakhala mwina kuti amalawi tinafunsidwa kuti kodi amalawi mukufuna kuti new parliament building imangidwe mwina amalawi tikananena kuti yayi ndalama zimenezi zipite mwina mbali ina komanso mwina achinyamata tikanafunsidwa kodi inu achinyamata chimene mukufuna ni mavutano ndi stadium mwina tikananena kuti yayi boma ndalama zimenezi takongolani koma zipite ku project ina osati stadium pakalipano ndiye vuto lina ndi limenelo loti kufowoka kwa utsogoleri wathu komanso kusalemekeza zofunafuna za amalawi kuti amalawi akufuna chani a point ina imene ndaona imene ikupangisa mwina ngati dziko lino tikhalebe osauka ndi underutilization of resources imene tinazo ngati mmene anenera anzangawa kuti zinthu zimene tili nazo tikugwiritsa ntchito ngati amalawi we don't look at what we have and to do them right after that we spend our time looking at what we don't have ndikumapanga complain a pa nkhani imeneyo ndikuonapo zinthu ngati nkhani ya human resource natural resource komanso financial resource pa nkhani ya natural resource ndizachilengedwe ngati malawi ndi dziko lodalitsika ndithu ndi mitsinje ndi nyanja komanso nthaka koma mukapeza kuti pakali pano ngati malawi muno ngati dziko um, 70% of malawians are still earning the living from agriculture komano mukaona agriculture imene ikuchitika pakali pano ndi subsistence farming ndi zochepa zimene zimapita kumsika kuti zikagulitsidwe mwina angapange any income komano mukapeza zoti ngati pano pa agriculture yathu imene timaitenga ngati backbone ya economy yathu we are not developing it mukapeza kuti ikanali still vulnerable ku zinthu ngati natural disasters chaka chino kwachitika kusefukira madzi amalawi tili pa nkhawa kuti mwina kukhala njala chifukwa choti sitinapange explore ma opportunities ena ngati irrigation farming ndiye zimene zo zimene zipangitsa kuti uh, underutilization of resource ngati imene asapite patsogolo Kom- ti- tisapite patsogolo ngati dziko komanso uh, point ina ndi nkhani ngati ya human resource malawi pakali pano uh, population yathu ndi 50, 15 million according to my government policies both population policy and even uh, national youth policy uh, fif- more than 40 percent of our population um, is composed of young people aged between 10 and 35 ndino ngati dziko timauzidwa anyamata tili ndi nyonga komanso anyamata ambiri panopa tikuuzidwa kuti ndife ophunzira bwino ndi amene tingatani tingapange contribute to national development komano mukapeza kuti pakali pano ngati dziko uh, ntchito zimene zimapangidwa pa chaka ndi zosadutsa 50000 pamene achinyamata amene ndi maphunziro oyenera bwino uh, pa chaka chilichonse amene akumalowa pa job market it's around 300000 ndiye mukapeza kuti ngati anyamata amenewo palibe opportunity ina imene boma likuchitapo kanthu kuti mwina kuwatani liwapange empower olo mwina kupanga direct that human resource mwina ngati ku nkhani ya agriculture kuti achinyamata should engage in uh, uh, agriculture sector as agribusiness mm. komanso point ina ndi financial resource kumalawi kunoko pakali pano komanso mwina mzaka zapitazi nkhani ya fraud and corruption amalawi panopa ndithu tangozolowera kukhala ngati ndi dziko loti pano mudzipasa dzina lonyadira kuti cashgate nkumanyadira Mm, eh. ena nkumayimba nyimbo yakuti ndikupasa cashgate tsegula cashgate ndino ndizoyenera kuti tiyenera kuti songati nkhani ya financial resource tiyenera kuti tipange improve point ina ndi ya ineffectiveness kapena kuti non-functionality of public institutions Yeah. monga ngati tikudziwa ngati dziko limakhala ndi ma department osiyanasiyana koma mukapeza kuti ma department amenewo sakwanitsa cholinga chawo ndikupereka chitsanzo mwina ngati cha ma city council zinthu zomvetsa chisoni kuti dziko lino tikuvutika kusowa ma resource koma mukapeza kuti mwina lilongwe city council kulemba nyuzi zoti akanika kutolera ndalama zokwana mwina 2 billion ndiye zingoonetsa kuti ma institution ngati amenewo are not active sakupanga contribute ku resource generalization ndiye Koma- nthawi Okay. ikukhala ngati yandidula Chabwino. pepa ndikulolani Yes. kuti mwina mutambasule mfundo zimenezo pa nthawi imene Chabwino. tikupereka mayankho Chabwino. koma ndangolandira meseji kuchokera ku dedza akunena kuti amalawi titukuka- titukuka bwanji pamene import yachuluka mpaka nakupanga import mapolo amagetsi ndi njerwa uh, zomangira nyumba kuchokera ku joni evans banda dedza i think m'bale wathu tikhala tikumuthandiza kuyankhanso funso limeneli koma padakali pano ndifunse chimwemwe kuti mwina tiyambe kuona uh, kuunikira zinthu zimene unagawako kuti mwina ma solution ake angakhale otani uh, timakamba nkhani ya vision eh, masomphenya a dziko Mm. Um, tionetsetsa kuti kanthawi kakhale kuti waziduladula mwachanguchangu Chabwino. isatitengere nthawi yayikulu ah, si- sindipita patali Chabwino. vision yonena kuti aliyense ngati nzika ya dziko lino aziyidziwa ndiye pali zinthu ziwiri choyambirira visionyo ilipo akuyidziwa anthu ochepa olo apo ayi visionyo palibiretu ndiye ngati ilipo ndi nkhani yonena kuti papangidwe ndondomeko yokhazikika yoti wina aliyense ku malawi kuno ayidziwe tili ndi nkhani za maphunziro zikhoza kuyikidwa mu maphunziromo nyimbo zikhoza kuyimbidwa zikhoza kumayikidwa mu newspaper tili ndi public broadcaster wathu mbc maprogramu akhoza kumapangidwa tsiku ndi tsiku nkumaphunzitsa anthu kuti kodi tikamati vision ya malawi ndi iti ena samatha kuwerenga zithunzi bwa zithunzi zonena kuti tikamanena kuti malawi amene tikumfuna zaka 10 15 zikubwerazi adzioneka chonchi aliyense adzidziona ngati palibe chinthucho ndiye ndizophweka kwambiri ndi nkhani yongonena kuti tigwirizane ngati dziko ndikukhala ndi ndondomeko imene we can call a national blueprint ine muchichewa changa ndimanena kuti the malawi dream or the malawian dream Chabwino. the, the dream of the malawi that we all think about Chabwino. okay consult each and every stakeholder involved come up with that document the national blueprint imene idzitengera kwa zaka zambirimbiri. Document imene ija ikakhala kuti yachokera kwa amalawi itithandiza kunena kuti pasamabwere izi tikunena kuti uyu anayambitsa ichi wina akubwera akuchisiya chifukwa document ija siyibwera ndi chipani document ija siyibwera ndi munthu ndi ntchito imene amalawi tonse titakambirana tagwirizana ndikupanga kuti kumene tikufuna kupita ife ndi ukuku payeneranso kupezeka ndondomeko yonena kuti tikapanga ndondomeko ngati imeneja pakhale kaya malamulo onena kuti document ija idzitsatidwadi munthu akabwera adzibwera akudziwa kuti ine pali document inaperekedwa muli izi ndi izi ndi izi ndi izi ine ngati mtsogoleri amene ndikubwera pano ndipanga ichi ndipanga ichi ndipanga ichi tisamafike mthawi yonena kuti document chatayiwala ndikuyamba kupanga zinthu zina wina nkudzabwera nzati iyayi sono timapanga ziyatu ndi ta- tataya nthawi tiyeninso a malawi tibwerere kuti ku document iyi ndithera pompa chabwino um, mo- mongo um, unikiranso kuma uthenga amene ndikulandira ena atumiza kunena kuti malawi heavily relies on agriculture for its economic growth it is sad that buyers of farm produce are at a liberty of making prices instead of the farmer charging profit making prices how can malawi develop sikamasula dedza awanso tikhala tikuwunikira funso lawo mukamphindi uh, timvere kwa adona Uh, zikomo kwambiri francis actually i should say kuti am also impressed ndi mmene wanenera kuti makamaka ku nkhani imeneyi ya ulimi monga mmene ndinakambira muja kuti wanena bwino momveka bwino kwambiri kuti ma products athu anthu amene akugula ndi amene amatipatsa ma prices it's like we don't really have that stake to compete at international market Hmm. and then tione kuti what is the main nutrient it cash uh, foreign uh, currency ena in malawi we find kuti it's tobacco panopa tione tiona kuti uh, we have been growing tobacco kuyambira kalekale we have been selling tobacco kunja koma what is really changing in malawi

fodya fodya amene tinayambira tikuyenerabe kuti zisinthe and monganso mutananenera kuti azimayi ndi amene akuoneka kuti makamaka nkhani ya ulimi imeneyi ndi ambiri amene akutenga nawo mbali mm. so tiye tionetsetse kuti azimayi amene wawa kodi ma technologies amene akubwera aza ulimi are they really friendly are they um, easy to use kwa azimayi for instance nthawi zina monga ndanena kuti ndine agricultural practitioner ndimakhalabe ndikuyenda mmidzi mumapeza kuti kuwafunsa azimayi kuti kodi ndi apapa mukupanga ulimi wanthirira zimakhala bwanji ndi ma treadle pump amenewa mumva kuti azimayi akudandaula kwambiri kuti ah ma treadle pumps amativuta kuyuza makamaka ife kuti ali mmwamba timakanika kuti mwina tipange reach bwinobwino so mwina if we can be innovative enough as well kuti tikamapanga the technologies we should um, focus kuti kodi technology who are we making it for and how are the people going to use it so it should really be um, user friendly and we look at malawi as well kuti most of the farmers are subsistence farmers and let's see kuti

um, our agriculture, it will really help us a lot.
amati pakadafunda padajiwitsa galu ndikukhulupirira kuti zambiri zimene tikuziphunzira mtsiku la lero tikati tizitenge ndikuzipanga implement ndiye kuti dziko lathu likhoza kusintha kolingana ndi kuzindikira kwa anyamata a lero mmene tikuoneramu ndiye kuti ma, malawi wa mawa adzakhala wokoma ndithu um, tipitirize kumvera kwa adona awanso zikomo kwambiri francis um, mmene wanenera kuti achinyamata alero actually akuonesa kuti tsogolo likhoza khala bwino eti ndeno choyambirira ndimafuna ndinene kuti um, one of the things that we can do as a solution is invest in uh, promising sectors or ventures for example research has already shown kuti uh, young people are actually um,

peanut butter wa ku malawi kuyang'ana peanut butter wa south africa pa malawi even ngakhale pali buy malawi munthu wekha ukaona wapeza kuti ah bwanji ndigule wina akuoneka kuti ali soft kwambiri osagula chakunoko whereas actually if we also uh, say you know this sector is actually promising ine sindikagula chaku south africa ndikagula chaku malawi because ndikagula chaku malawi i'm contributing to my country i think if we do that we, are, uh, we can actually uh, go um,

njinga takwera ija kuti tipititse ku right direction and also lastly i would go to mindset we also ifeyo tikuyenekera actually tinene kuti um, ndikuyenekera kuyamba ndineyo eti kuchita zinthu kuti ndipitse dziko langa patsogolo simple things like you know uh, climate change timapeza kuti tikudya crisp tikuyenda nkalimu tu tangodya timachita kutaya tili mtawuni ilo mmene momwe tikutaya well if you, if you say i love my country and i'm going to do something about it i think that can also go a long way thank you zikomo kwambiri um, ndikukumbukira kunena kuti um, nkhani yotaya zinyalalayi masiku ambuyomu masabata ambuyomu ndilero panali nkhani ina mu news yonena kuti mmodzi wa oyimba aku malawi anamangidwa ku dubai chifukwa chotaya zinyalala mtown nkhani yochititsa manyazi kwambiri eh mpofunika kuti chiyambe ndi ife tikachiyike mbini chimene tikuona kuti chikhoza kunyansitsa dziko lathu kumbukirani kunena kuti mukhoza kutipatsa maganizo anu pa facebook pa page ya world bank youth network malawi uh, ndikudziwa kuti pali nkhani zambiri zimene tikhoza kukambirana koma mwina tikhoza kuzitambasula bwino pa page imeneyi timvere kuchokera kwa ashani Ili francis ah, ine nkulankhula kwanga koyamba muja ndinanena kunkhani ngati ya utsogoleri kuti tili mu umphawi mwina chifukwanso chofooka kwa utsogoleri wathu ndiye ngati solution ndikuona kuti mabungwe amene sali aboma ngati civil society awo ndi du- udindo waukulu ndithu othandiza kuti ngati kumalawi kuno tithane ndi vuto la umphawi iwo akuyenera kutenga udindo oonetsetsa kuti boma ma- maganizo amene akupanga pamene ndikuti zimatsatidwa ndi zoyenerera akamapanga chisankho kuti ndifuna apange invest in project ina yake ikhale project ipindulire amalawi kapena ndi imene amalawi akuifuna pa stage imeneyoyo komanso mabungwe amene sali aboma aonetsetse kuti amalawi apangidwe empower akhale ndi information yoyenerera akhale ndi knowledge zimene zikuchitika kuti azitha kupanga demand atsogoleri amene anasankha kuti akhale accountable komanso ngati amalawi ife dziko tiyenera kupanga realize mwina uh, kuluza kumene tikuku- kumabwera nako nthawi zina tikamasankha atsogoleri molakwika nthawi zina ngati dziko kumene timasankha atsogoleri potengera mwina mtundu kumene tikuchokera kapena dera kumene tikuchokera kapena mpingo zimenezozo ngati dziko nthawi yayitali mwina zimene zikutisokoneza ndiye tikamasankha ngati atsogoleri athu tikhale ndi masomphenya posayang'ana zinthu zinazo koma tione merit quality ya utsogoleri munthuyo ali nayo ndiye tikuyenera kuyang'ana mbali imeneyoyo Ah, komanso nkhani ina ndi kupanga strengthen ngati ma public institutions ndinanenako nthawi ija ngati ma city council district council akukanika kutolera ndalama pomwe dziko lino panopa likuvutika ndalama ndi zoperewera komanso mukaona ngati admarc azanga anena nkhani ya agriculture admarc kopa zili panopa iliko alimi mwina panopa ena akusiya kumene kulima kuyamba tumane nkhani za makala chifukwa kuti sakuona ngati incentive kwa agriculture market kulibe akalima mwina thonje kapena mtedza ngozi mavenda amene akuagula akuagula motchipa kwambiri ndi zimenezo zikuapangitsa alimi athu malawi muno kukhala vulnerable kwambiri kwa ngati mavenda komanso mbali imene tikuonako azangawa anena kwambiri komanso tamva maganizo ochoka ku dedza kuti ngati dziko linolo backbone yathu ndi agriculture koma tinena kuti ngati pakali panopa we are still depending on rain fed agriculture sector now we need to improve mmene anena azangayo kuti ngati irrigation tiyeni tili ndi madzi anyamata tilipo tipangeni empower ngati boma itipatse ipange create enabling environment pakutipatsa equipment achinyamata ife tinazipanga organize mabungwe alipo komanso tione kuti agriculture imene tikupanga ndi iti i think we need now to adopt to scale up our agriculture we need to engage in large scale farming osati kumangolima for subsistence farming no kuti dziko lino litukuke tikuyenera kupanga categorize ngati industrialization ndi zimenezozo kuti zitheke zoti ku agriculture sector kuzituluka zinthu zambiri zoti zizipita pa market kenako tipanga initiate ngati ma industry opanga produce zinthu nazo zingathandiza kuti dziko lino lizipanga export ma product athu tipeza foreign currency Hmm. Ah, komanso nkhani ina tikuona nkhani nana nkhani ngati achinyamata youth empowerment achinyamata apangidwe empower osati empowerment yangolankhulidwa mmapolisi kunena kuti no tindi ma institutions ambiri chabwino pano pabe timatha kuthokoza kuti anthu omwe tili nawo pompano taonabe zambiri akuonetsabe chidwi kuti ngati ku youth sector akuyesetsako ndiye tikuyenerabe kuti achinyamata ambiri amene mwina kuti sakupita ku school asa- akamaliza kujene sikulu kaya ma graduate kapena kuti ena amene sanapite pa school asanapite patali ndi maphunziro apangidwe empower mwina uh, human resource imeneyo tipange channel ipite ngati ku agribusiness ikapange ma ikapange entrepreneurship kumene koko akapange contribute ku national development komanso china chimene ndayang'ana nacho nkhani ngati ya sense of ownership ifeyo ngati dziko achinyamata ndimapanga emphasize kwa anzanga achinyamata timangolankhula monyadira kuti ifeyo are the majority komano we need to be proactive we need to develop sense of ownership tikamakhala tidziwa kuti we are contributing something ku national development ndiye pena pake ifeyo let's be proactive chinanso mwina point yomaliza imene ndingayenera kupanga pakali pano ndi nkhani ngati ya population one of the factors zimene zikupanga contribute ku poverty ku malawi kuno ndi high rate of population growth pakali pano tikunena kuti malawi population ndi 15 million ndipo mapolisi akunena kuti mwina by 2050 population ya malawi idzakhala 45 million ndiye mukaona zimenezo zimapanga pressure pa government kuti apange allocate mwina ma resources ku ma social services amenenso kwambiri ku malawi kuno ali aulere ngati maphunziro kapenanso ngati ku health ndiye zimenezo zimapereka pressure pa government ndiye tikuyenerabe kuti ngati ife dzi- government we should prioritize mwina population management kuti ka- pa- of course pano pakali pano pali zina zikuchitika ngati provision of family planning methods mwina establishment of youth friendly services program komabe program mukaona panopo there is poor coverage uh, not well funded coordination sili bwino ndiye tiyenesobe kuti tipange manage population yathu kuti mwina we can develop zikomo kwambiri ndathokoza shani ndiye um, mmene ndanenera muja kunena kuti nkhaniyi ndi yayikulu mavuto alipo ochuluka zedi koma conversation imeneyi tikhoza kuyipitirizabe pa facebook ku malawi um, world bank youth network malawi muyang'ane pa facebook pamenepo kuti mwina kapena tikhoza kuwunikirana zina mwa zofunikira zimene tikuyenera kuti tipezere mayankho ake ngati mwaona kuti pali vuto takhala tikuyeserayesera kwa nthawi yochuluka zaka 50 ndi zaka zambiri polingalira kuti dziko lakhala likuyesera kuthetsa ena mwa mavuto amene tikuwaonabe kuti akungopezekabe uh, mpofunikano kuyima kaye tchenkha nkudzaganiza kuti kodi pamenepa njira imodzi imene ingathe kuthetseratu mavuto amenewa psiti ndi ya mtundu wanji ndiye chimene chinali cholinga cha mm, ku- ku- zokambira zi- zokambirana zinozo tithokoze a world bank poganizira kuti tisangopanga involve akuluakulu okhaokha komanso tiaphatikize achinyamata chifukwa iwo ndi malawi wamawa ngati malawi wamawa adzakhale kuti ndi osinthika ofewa ndithu anyamata ake ndi omwewa mukuwaona kupereka maganizo uh, anzeru zozama um, mongotsirira ndemanga mwina komalizira kumangirira ndifunse kuti chimwemwe um, unganene mawu otani po um, pomangirira zonse zimene takhala nazo zokambirana pano ah, chabwino ine chomwe ndinganene ndichonena kuti ah, khanga titakhala tikumayesayesa kwa nthawi yayitali hmm.

so let's get serious and let's focus
um, ndiye poti ndine munthu wamuna adzalemba kuti ayi anasankha ndodayo ndithu komanso adona mwina mutsirenso ndemanga chabwino Ah, sikumwambi francis ah, nchomaliza titaonera kuti tikamanena kuti malawi ndi osauka timakhala tikunena chiwerengero cha anthu chimene a- anthu amene ali mu umphawi eti ya so tikuyenekera tokhaso ngati amalawi eti

really why should these people invest in us uh, so let us uh, as young people have that sense of ownership and also let us be actors because if we act that's when they are going to say oh these people are doing something let us actually invest in them ndathokoza kwambiri ndiye monga muja tinanenera kunena kuti tilinso ndi anthu mommuno amene uh, ndikudziwa kuti ali ndi maganizo ochuluka ndiye mwina tikhoza kusankha anthu angapo amene angafune kuti apangenso contribute ku zokambirana zimenezi I am Enoch Chataika, uh, the team leader for mentorship and capacity building World Bank Youth Network. The main cause of poverty in Malawi, as I see, is that as Malawians, we have too much dependency on formal education.

and you see someone coming and they do the same research. Zapanganso research, Why can't you just implement what somebody already did? The problem is we don't want to implement, but rather bringing in new things. Well, there, there, there are others piling that need to be implemented. Thank you. zikomo kwambiri um, asanatengenso ena ndangolandiranso uthenga wina akunena kuti kodi tikuganiza kuti malawi angatukuke bwanji pamene boma lathuli silikukhala chidwi ndi anthu Mwachitsanzo, panopa apolisi molumikizana ndi bungwe la escom akulanda makina owotcherera m'madera. Ndondomeko imeneyi mukuyiona bwanji? Amalawi atukuka bwanji? ndikudziwa kuti anthu ali ndi maganizo ochuluka titengenso maganizo ena uh, kumbuyoko

ndikamawerenga mbiri ya dziko lino kuyambira titangokhala ndi ufulu timadziwika amalawi kukhala anthu olimbikira anthu loyalty uh, mapillars four amene timadziwika nawo koma panopa muona kuti tayamba kutani kuluza direction on those challenge imene kubwera ndi yonena kuti mupeza kunena kuti amalawi ambiri panopa tikuluza zinthu zimene zimatidziwitsa ngati warm heart of africa kupeza kuti zimatipatsa market ya zinthu zambiri panopa muona kuti umbava kuchuluka tikungomva mu ma media each and every day kuti kwachitika theft kwachitika chakuti we are losing out on potential investors in the country why we are now becoming crooks or kuti munthu akulembe mwina in an international organization we will lose that uh, capital of gaining that trust chifukwa chonena kuti as a country we are no longer safe and zimenezo ndi responsibility ya aliyense kukhala munthu woti ali responsible enough having that moral integrity imene ingatipatse value ndimaona statistics pano pamupeza kuti anthu akuphunzira ma phd ndi ambirimbiri koma not to differentiate someone kuti akupange employ its the moral capital so i think we can invest on that as a country ndipereka chitsanzo cha cholera cases outbreaks ndine medical student sorry cholera outbreaks you find kuti madera ena to be worse chifukwa cha anthu how they respond mupeza kuti zipangizo zoti athane ndi cholera akuziba how would you develop in that situation muone case ya ebola in east africa mupeza kuti ma countries the, how they responded to that differed ma country ena amapezeka akubaso zinthu za ebola zija apangidwa donate and that will get us back and if you go into the homes of most malawians you find kuti government properties zikuyuzidwa mmajani mmanyumba losing out on moral integrity moral capital so i think as simple as just being responsible citizens with moral values and aspects we can develop because we will gain trust both for investors and as well as even markets for job creation outside and in international organization. Ah, ndathokoza kwambiri ndiye kunoko sikuti tili uh, tokhatokha komanso oyimirira um, uh, boma ali mmalo omwe ano tili ndi uh, nduna uh, um, grace uh, chiumia uh, minister of sports amenenso ndingafune nditawapatsa mpata kuti mwina aneneko kanthu ndithu Uh, zikomo kwambiri i think uh, this is quite interesting topic especially hearing from the youth themselves thank you o paja mwati kunjaku akutimva of course so i should be mixing ndithu pano ndi malawi yonse ndithu chabwino ndithu nkhani china chake chandibwerera mmutu i think eh, ndaona ndithu whatever has come out from here anthu ambiri timati tikufuna kusintha dziko Hmm. koma palibe munthu yemwe akunena ndikufuna ndidzisinthe ndekha chabwino the first thing ndikuona ngati mmene zabwera zonse amalawi we need to change our mindset Mm. that's the only way we can end poverty in this country titha kubwera ndi ma idea ambirimbiri issue ya leadership and the like koma ifeyo ngati sitisintha mindset yathu tikhala aumphawi mpaka kalekale issue amanena not enoch the other one yaumbava anthu akugwira ntchito zapezeka zinthu zomwe zija zikubedwa zikupitanso ku nyumba komwe sizingagwirenso ntchito chifukwa mindset yangoona kuti ichichi chisakhale uku chipite ku nyumba pomwepo sichigwirenso ntchito eh zoona eh.
mwanena issue mwina ya leadership ndinene poona pano sikuti ndikukonderanso seriously we have that political will at the moment and issue yambiri pomwe taona kuti achinyamata omwe anasiya sukulu ndichifana taona kuti a president abwera ndi program ya ma community colleges koti aja ali kumudzi aja ndi anthu adzeru ndithu ena anakanika chifukwa choti mwina fees alibe koma ali ndi maluso opambanapombana it was yesterday i was talking that each and everybody here has got different talents they are inborn talents which we have but we don't utilize them i would like to say kuti maybe from now let's forget about the past but at this group we have here and the youth of today let's, let's start together Yeah. tiyambire limodzi pakakhala nkhani wina ananena action za leadership kuti mwina tisaone tisasiyire achina kapito okha iya ndipempha achinyamata tisatenge njira imeneyoyo ngati achinyamata tikuona kuti tili mavuto mwina mukuona ngati ife sitikumva there is a forum tiitaneni tikhale pasi nduna yanu ili open tikuona kuti apa anduna sizikuyenda bwino mawu moti tiyambe kumatcha ndi ready tili mu msewu sizithandiza ndifuna kuti you should be the youth of today yes youth who can change this country bring those ideas i'm quite happy i've been writing several things and today we are here we are consulting you whatever you are taking this it means the government i'm absorbing so that we can see the way forward koma mm. ndinene kuti zonse zovuta ifeyo ngati youth policy one of the issue yomwe ilipo yoti we need you to involve the youth consult the youth and we're going to make sure that we consult you at any level whether you talk about issue if you have got resources let them use them tiyeni tigwiritse chomwe chili nacho koma ndasangalala kwambiri forum ilipo panopa mm. francis imene ndikupempheninso Eh. atolankhani ndithu musam musamasiye anyamata achinyamata nthawi zambiri tikunena kwambiri ndono za mpira mpira you see every you know pali column ya mpira special each and every paper Yeah. but i've never seen a column special talking about the youth Yeah. and kuyamba panopa pakale column imeneyoyo Yeah, chinyamata. ma sports writers are there Mm. but there are no youth writers Mm. issues to do with the youth Yes. why don't we come up with that koma There is a chance. Malawi is not poor, I repeat, mm. but we are the poor. But today we have got this intelligent group which are going to change this country. Mm. Thank you. Tathokoza kwambiri awo ndi anduna a uh, youth and sports kutipatsanso um, ndemanga yawo uh, tithokoze kwambiri kwa a world bank kachikenanso potipatsa mwayi umenewu komanso oyimirira a world bank kuno a zeria banda amene akhala akuthamangathamanga ndithu mkati mwa sabatayi kutithandiza kuti tsiku la lero likhale lotheka ndikuona mkono mkati mwa, mwa gulumu afuna atipatsenso maganizo awo zikomo kwambiri dzina langa ndine Mami Banda Ah, ndifuna ndigwirizane ndi maganizo amene apereka ku Anduna. ya nduna Yes.
Grace Obama Chiumia um,

titha kukhala ndi maganizo kuti ineyo pandekha i'm going to do something for the country mm. not waiting for the government to do this project to do that project patokha mm. we can do something thank you tathokoza kwambiri akunena kuti chiyambe ndi ife ife eni ake tikakhala kuti tasintha ndiye kuti tikhozanso kupanga initiate change kunjako mkono womaliza chifukwa cha nthawi ndikutha kuona kuti mawa malawi adzakhala wabwino kwa basi Okay, thank you. Uh, dzina langa ndine Hanifu Munthali. Uh, kwa ineyo nimaona vuto lalikulu ndilonena kuti I think we lack that spirit kuti we don't know what we want. Mostly that's the problem that we don't know what we want. For example, ndipereka example ngati kwambiri achinyamata. Timakhala ku secondary school and mostly if you go to primary school aliyense amanena kuti ndimafuna ndizakhale doctor.

but our farmers are sti uh, they are still in there the position they had 50 years ago thank you tithokoze a zodiac potilola kuti zokambirana izi zisangokhala za ife tokha mchipinda muno komanso ngakhale kwina kulikonse kumene ali amalawi akhonza kumva nawo Uh, nthawi ino tikhala tikuwapatsa iwo kuti amalize uh, program imeneyi koma um, chinali chinthu chabwino kwa basi chandisangalatsa kwambiri kunena kuti monga achinyamata tikuoneka kuti tikuzindikira ndipo tikubweretsa um, um, zoganizo zathu muzokambirana kuti malawi wamawa adzakhale wosangalatsa uh, ndithokoze kwambiri chimwemwe uh, komanso Maggie and uh, Ndai. ndi ashan yes uh, ndingoloweza maina anyamata okhaokha ndithu ndithu komanso ndikuthokozeni inuyo pokhala nafe limodzi Ah, ndikukhulupirira kuti zokambira zimenezi sing- sizingoyima pompa tipitiriza kukambiranabe pa world bank youth ah, network malawi um, kuyankha mafunso komanso kupitiriza kupereka maganizo athu kuti tipeze ma- ma- mayankho a mavuto osiyanasiyana zikomo kwambiri Francis Phiri with closing remarks upon moderating panel discussion in Lilongwe